Mata na ọ bụ n'Ugwumba Televishọn ka ozi anyị si erute gị. O wee bụrụ ihe omume ka o si mee, ebe anyị na-akọrọ gị maka akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị ka anyị ka nọ kpọmkwem. Aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo. Mụ na onye isi ozi n'Ugwumba Televishọn ka na-anọrị, Maazị Mike Onugbu, biko kene ọha na eze unu.
ọ dị mma igbo bụ igbo daalụ na na-ekene ụnụ na-asị ụnụ nnọọ em, ihe a bụ ọnwa ekeresimesi ama m na enwere ndị ọ na-amapụ obi ama m na enwere ndị na-asị ahụzi chineke na-abịakwana na ngwụcha afọ enwere ndị na-atụ anya ka ụgụrụ bido kuwe ee maka na ọnwa ekeresimesi bụ ọnwa eji enwe aṅụrị ọ bụ eziokwu na agụụ dị mana ndụ bụ isi igbo bụ igbo daalụ m Em, tupu anyị aga n'ihu e nwere ihe onyonyo m fụrụ ndị mmadụ na ha ezigharị Um N'ime ihe onyonyo ahụ, a sị na onyeisiala bụ Tinubu kwuru na ya chọrọ ịkpọpụta ịkpọhapụ Nnamdi Kanu, ee na ọ ndị isi Igbo bụ ihe sịrị ya hapụ ya n'ebe ahụ. Ndị Igbo anyị wee na-ekesasị ya bụ um ihe na-asị ahụ ọ dịkwa ndị mmadụ mma. N'elu uche nke m n'ime ya, na uche onye adịghị ya njọ. Ọ bụrụ na onyeisiala chọrọ ịkpọhapụ Maazị Nnamdi Kanu, enweghị onye pụrụ enweghị onye ga-egbochinwu ya ịkpọhapụ ya. Ọ dị ka a bịa sị anyị ee na e nwere ndị na-akwado ndị ndị Boko Haram ndị na-sponsor terrorism esi obodo Saudi Arabia wee zite ozi n'afọ ole ma ole gara aga ka ndị Naijiria nee nụ ndị na-akwado ndị a na-ebu bụ bụ na-awakpo ndị mmadụ ndị oji egbe ezu na ndị na-enye ndị obodo adịghị mma ekwucha ya akpọhọ afa ha ruo taa ya bụ biko onye ọchịchị Tinubu ọ bụrụ na ị maara ndị ahụ eh, hapụkwana ahapụkwa etu ihe si dị ndị igbo anyị mara etu anyị ga-esi eh, eh, ji- jide ndị ahụ ma ọ bụrụ na o ruo ndị ahụ sịrị gị hapụ Nnamdị Kanụ

nke anụ kemgbe na ọ ka nwere ndị na-asị rukwa ndị Igbo anyị na-asị si atọhapụrụ ya enwere ike ọ bụrụ na enwere enwere ike ọ bụrụ na enwere maka na eh, ala adịghị mma bụ uru ndị etu ahụ ọ nọ ebe ahụ nwere ndị ewepụrụ eh, e ha n'ụzọ hmm. eh, ka ọ ghara ịbụ mgbe niile a na-akụ asị a na-akụ asị ọ bụrụ na anyị kpọọ akpasị maka ọ na-abụ a na-egosi nwata awọ n'ikpo okwute a na-arụrụ ya aka maka na awọ na ikpo okwute na-eyi

ịkpọ na ndị Igbo niile nwe ihe ndị Igbo mere na nke ọ bụrụ na ọ mara na eziokwu ya bụ ụka ya gwa anyị ndị ahụ biko ka anyị gaa n'iru ee akụkọ akụkọ anyị nwere ebe a taa sị about um, Lagos demolitions that traders offered land for international market in Anambra community Nke a wee na-akọwa na Prime Minister of Anambra State Association of Town Unions na-ekwu na enweghị ebe e wepụtara ana wee nye ndị traders a chụpụrụ ebe a akụwas- a- a- e- etikposiri ụlọ na Lagos Ehe, na ha bịa na Anambra bịa rụọ international market ọ kwa na market ka a kụturu ọ wụ na ahịa ka a kụturu ọ wụ na ụlọ obibi ndị mmadụ ka a kụturu ee ụlọ obibi mana a nwere ndị a nwere ndị e metụtara ebe ha si eri nri dịka a na-ekwugo akụkọ anyị gụrụ ụbọchị niile na-akọwa na eh, a na-arụ international market ndị ọhaneze ndị Igbo na-ekwu na a na-arụ international market Mm. na all the eastern states Mm. o nwekwara ike ọ bụrụ otu n'ime ha Eh, ihe a bụ ọ bụrụ na eh, ihe daa etu a enwere ike ihe ọ na-echekwa ụda onye ọbụla na-achọ ka a nụ afa ya a nụ ka a nụ na ya kwuru ndị ahụ a kụturu eh, ụlọ ebe obibi ha nsogbu ha abụghị ana nsogbu ha abụghị onye maka na enweghị onye nọ ebe ahụ na-enweghị ana n'ụlọ na ihe a na-ekwu bụ onye ọbụla nawa n'ụlọ ka akụ ruo ụlọ ehe ọ bụrụ na ị sị anyị kịta ee unu bịa rụwa ahịa ebe a na ị na-ewepụta ana asịghị na nsogbu ha bụ ana ndị Imo steeti Rochas wepụtara ana nke o wepụtara mgbe ahụ mee ememe mee egbuo ndị mmadụ chandụ e nwere nke e wepụtara n'Enugwu ọ ọ dị m ka ọ bụ ọchịchị Chimaroke wepụtara ya na a ga-arụ international market kpụrụkpụ kedu afa ya Umahi ga na-arụ nke ọrụ ọrụ tọpụrụ tinye gị n'ime ọjị onye ọbụla na ọrụ nwe ebe ahụ ihe a na-etinye ya iwu ya n'ahụ eji emegharị ahụ mana amaghị m ya bụ okwu a na-ekwu ndị Igbo anyị biko pụrụ n'ụlọ onye ọbụla ụkwụ dị anyị n'ama akarịana ka anyị na-anatatụ ọ dị m ka ọ banyebeghị ha ntị mm. kama na ọ na-abụ ihe mee etu a ọ na-ekwo ekwo ekwo ekwo ee onye ọbụla anaghị eji ya na-eme hapụ onye ahụ na onye nwụrụ a na-ahanye ụmụnne ya maka ama m na onye ọ banyebeghị ntị mana anyị ga-akakwa na-ekwu ya mm. anyị ga na-ekwu ya ekwuchaa ya ekwukwe ya ọzọ mm-hmm.
ihe a na-etinye ga iru na maka na i ruo kịta na i ruo kịta na Ibeju Lekki ndị mm. mmadụ ka na-ekwu ihe na eh, nke Abule Ado mm. na nke ahụ ka bụ na obere nsị i ruo na Ibeju Lekki ma na ọ bụrụ na ana e rere na Ibeju Lekki dị otu puku na ndị Igbo bụ ihe zụrụ narị asaa na ụma

FG pays, Federal Government pays 558 million fines, begins nationwide prisoners release. O nwere akụkọ anyị na-agụ ụbọchị a ee ebe a na-ekwu maka ndị nọ n'ụlọ nga hmm. na gọọmenti chọrọ inye aka ka akpọpụta ụfọdụ n'ime ha hmm. maka na ha akarịa ebe e dowere ha na ha karịziri akarị enye a ka a na-ekwuzi kịta na gọọmenti etiti akwụnyego ego ego e kwesịrị ịkwụnye ka e wee kpọpụta ụfọdụ ndị n'ime ndị a nọ na nga nke a makwukwere onwe ya ee ọ magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ha ga-eme ya maka na otu ihe gbara m gharịị bụ na ọ bụrụ na i mekata ọ bụrụ na ị ba n'ụlọ nga otu ya bụ ihe dị ebe ahụ ọ dịghị ọ bụghị ebe mmadụ kwesịrị a pụtazi a sị anyị ị maara na e nwere mgbe Anụrụ m na amaghị m puku naira one gọọmenti etiti na-akwụ maka ịzụ otu onye nga nke bụ na ọ bụrụ na e ji ọkara n'ime ego ahụ na-enye ha nri ha kwesịrị ịdị na-eriju afọ karịa ma ndị nọ na ha anyị nwa na-agagharịrị onwe anyị ọkwa ụtụtụ ebutere nri ehihie ebutere nri ha abalị ebutere nri Ehe. mana ọ na ma ndị ndị na-elekọta ndị nga bụ a- ọkụfụ be anyị eh, be anyị nwere ike ọ dị mmadụ ga-eri ihe onye nwụrụ anwụ rie onye nọ n'ụlọ mkpọrọ rie onye nọ n'ụlọ nga ka akpa ya wee bi mgbe o juziri ikekwe ndị ụlọ ọgwụ agwa gị sị gị na ị na-arịa ọrịa shuga ma ọ bụ na ị na-arịa ọrịa nke a Nke na ọ naghị ekwe ekwe ekwe. ọ gwara na ọ ihe ihe ihe e kwesịrị na-eji akọkọ ya bụ na ọ bụrụ na gọọmenti mee ya na ọ dị mma na ndị nọ n'ụlọ nga karịrị nke mbụ ọzọkwa bụ na ndị imirikiti n'ime ndị ahụ bụ ndị nọ nọ awaiting trial ndị emente eme imo ndị ndị uwe ojii kporo maọbụ ndị ndị karịrị mmadụ e kporo ha abịa imere dị n'etu e kporo ha onye ọbụla kpokpo de ma ọ bụ na e nwere otu onye nke a metụtara ndị Igbo anyị ọ sị gị aga m akpọchi gị ị ma-afụ eluigwe anya o were ego nye a na-abịanye okwu na-abịanye okwu na ị ga-anọ ebe ahụ afọ ise

Nke a abụrụ gọọmenti etiti na-ayọ ndị mahadum sị ha zụpụtakwuo eh, n- o- ndị ndị doctors bụ dibịa oyibo Mm. na ha zụpụtakwuo dibịa oyibo Mm. eh, na ọ dị ka ha na-akọzi n'obodo Mm. o nwere akụkọ m na-agụ ụbọchị eni maka ndị ndị dibịa oyibo otu ha si apụsịsị n'obodo a na-aga mba ofesi na-aga achọ ebe ndụ ga-akara ha mma maka na anaghị eleta ha anya ọfụma n'obodo anyị nke mbụ bụ na n'uche nke m amaghị m ka onye onye kwuru ya bụ okwu amaghị m ka ọ ṅụzikwara ara nne ya ọfụma ee maka na nke mbụ bụ ọ bụrụ na ị letara ha anya n'ụlọ ha ma-apụ ndị ahụ na-apụ bụkwa ndị tozuru etozu Eh? ndị ka fọrọ tozuru etozu na-achọ ịpụ i wee sị ndị eh, ndị mahadum na-agba strike ọkara afọ sị ha zụpụtawa ha zụpụtawa ọ bụ ọ bụ Ọ na-abụzi ọkụkọ na-eyi akwa. ehe ma ọ bụ native doctor ka a na-azụpụta ka ọ gịnị kedu ihe a na-akọ n'ihe a ị sị ha ha zụpụtawa ha zụpụtawa ị gaa n'ọtụtụ mahadum ee na ngalaba nke ihe gbasara sayensị na ndị na-eme maka ahụike ada afụ ụzọ ndị kwụnyere na layan na ugbu a na-achọ ka ha banye ohere adịghị ha ji abanye ị na-asị ha ha zụpụtawa ha zụpụtawa ndị ọkwa ndị a na-abụrụ ụfọdụ n'ime ha bụ ndị a na-azụpụta ka ha bịa na-awa ndị mmadụ afọ mana ha abọpụnụghị afọ ngwere

Ndị ka anyị gaa n'ihu hapụ ndị a. Ka anyị gaa n'ihu jee n'akwụkwọ The Nation ga gụrụkwa akụkọ a. Akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị Nigerian UK-based nurse reportedly sacked, deported for praying for patient. Hmm. Nke a nke a gbara ọkpụ hmm. na onye nọọsụ si eh, obodo anyị a bụ Naijiria wee jebe UK ka a chụrụ n'ọrụ wee kpọghachikwu ya Naijiria azụ maka gịnị ọ gara ikpere onye ahụ na-adịghị ekpere

ha ekwenyeghịzi na ihe okpukperechi dịka kpere onye ekpere na ọ ga-adị ya mma ihe butekwanụ ya mgbe ụfọdụ bụ maka na ọtụtụ ndị isi mebiri emebi banyere na ha na-arụ pastọ bịaziri na-enwezi nke adịgboroja karịa ya bụ ọ bụ ọ bụrọ na Chineke ada agwọ ọrịa mana gịwa bụ onye maalụ na Chineke na-agwọ ọrịa ị kara ịga ghọọ pastọ maọbụ evangelist na-ekpezi ekpere ka Chineke na-eme ọ bụrụ na ị kpebiri na ị ga-arụ dọkịta maọbụ nọọsụ

O wee bụrụ ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe n'ihe omume anyị nke taa ka o si mee eji m aka na ị nọnyere anyị mm, o nwekwanụ uru ọ ba maka na a sị na a chụọ aja ma ahụghị udele mara na ihe mere be ndị mmụọ o nweghị uru ọ bara na anyị na-ewetara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị mana ị naghị esonye ya bụ gbaa mbọ binye aka ịhụnanya tinye ozi na ngalaba ozi